ee arajo ya foyi mɔgɔw lamɛnbagaw mali kɔnɔna mali kɔkan ne baɲango bɛ foli bila ka taa bɛɛ lajɛlen ma bi ee arajo ya foyi mɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ne min bɛ y'o bɛɛ ɲɛmɔgɔya la kibaruya dɔ cunna an kan ka gafe da an ka arajoso la yan ni kibaruya de a ka di fo k'a dama tɛmɛ a diyara n ye i ɲɛ lɔ san min bantɔ filɛ nin ye n'o ye 2018 ye a ɲɔgɔn san ne ma la n'a san bɛ diya k'a bɔ tugun a diyara kojugu ni 2019 fana kɛra tan san an kɛ san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn mana kɛ tan tan a ko bɛ diya sa a bɛ kɛ murututu le ye ne ko ne b'aw ɲininka o a bɛ li la li lɔn li kɛlen li rɔ yala o ka di dɛ o ka di fo k'a dama tanbi ee ala y'a lɔn kira lɔn san min tanbira aw yɛrɛ ye jamana taabolo ye a ɲana kojugu a ɲana kojugu ala ni kira mamadu barika rɔ gɛrɛwu kɛra fo ka se a dan na gɛrɛwu kɛ t'a la dɛ u ye gɛrɛwu kɛ fo k'a dabila n'i ye gɛrɛwu kɛ gɛrɛwu ye kɛla le kudayi baasi tɛ a la n'i y'a fɔ ko tile fila don i bɛ tile fila kɛ wajibi le la

o tɛ bɛn o tɛ hadamadenya taabolo ye n'i ye wala gɛrɛwu n'i ma n'i ma ɲa n'i tagara gɛrɛwu la kana damina kana na kana baara wɛrɛ kɛ tugun fɛn min taara gɛrɛwu la 2018 la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ɛɛ an bɛ foli bila u ma u ye min kɛla u ye min kɛ a diyara an ye kojugu u k'a wa ma le dɛ

fo ne bɛ se ka jɔ n'o ma kɛ le o tuma la arajo ya foyi mɔgɔlu o tuma ne min y'o ɲɛmɔgɔya la ne baɲango min y'o ɲɛmɔgɔya la Eh, san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn na tan na eh, malo ko ko marisi caman bɛ na kɛ marisi janvier tile fɔlɔ ka taa ma fo ka taa se fo décembre 2019 la ko eh, marche minnu bana kɛ eh, gɛrɛbu minnu bana kɛ u nana ka na papier d'an ma mɔgɔ minnu bana gɛrɛbu kɛ minnu bana eh, eh, eh marchew fɛnw kɛ an ah, min kɔni bana eh, b'an bolo da hɔn u jo kan u jo kan an ko fana ko b'o la kan mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛna taa gɛrɛbu la 2019 la fɔlɔ ko k'a fɔ IBK ye a mɔgɔ fɔlɔ olu ye dɔlɔminalu ye dɔlɔminalu bɛna taa gɛrɛbu la tiɲɛ la dɔlɔmina tɔɲɔlen bi dɛ ne baɲanko b'o seereya koyi dɔlɔminalu tɔɲɔlen bi ala y'a la o kɛra dɔlɔminalu tɔɲɔlen bi y'a mɛn dɛ dɔlɔ yɛrɛ sɔrɔ sisan u ye dɔ fara dɔlɔ bɛɛ dɔlɔ bɛɛ sɔngɔ kan dɔlɔ fasɔn fasɔn n y'a dɔn n'i tagara n'i taara totali ni fɛnw na a da a bɛɛ da yɛlɛmara dɔlɔmina bɛna taa gɛrɛbu la o gɛrɛbu o gɛrɛbu ilimite de don wa walima u bɛna marisi de kɛ an tuga u ko k'u bɛna ko dɔ boloda min ka gɛlɛn n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye o bɛna taga n'a dun tagara an ka jate minɛ kosɛbɛ ɛɛ ni dɔlɔmina tagara ni dɔlɔmina tagara gɛrɛbu la a tɛ diya bɔ dɛ a tɛ ɲa dɛ a tɛ ɲa dɛ an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ dɔlɔminalu kana taga gɛrɛbu la ni dɔlɔmina taara gɛrɛwu la furu caman bɛ sa dɛ n b'o fɔ aw ye dɛ bala dɔlɔmina muso la furu tɛ sa la dɔlɔmina muso la su tɛ goya la dɔlɔmina tɛ se mɔgɔ ma kuma la a tɛ se hasidiya la a tɛ mɔgɔ a tɛ ale tɛ manamana ko na ale t'o ɲɛ kuwa ale kɔni bɛ dɔlɔ min dɔrɔn ka taa a ka so a banna ɔ n'a fɔra k'a fɔ k'o fana da bɛ gɛlɛya fo dɔlɔminaw bɛna muruti k'u bɛ taa eh, k'u bɛ taa gɛrɛbu la eh, a fana sa eh, IBK i fana ka nin ko lajɛ sa han a fɔ ala kama i kuma jama ye a fɔ mɔgɔ legali ka don ko ko ko ka dɔ bɔ dɔlɔ dɔlɔ sɔngɔ la et puis ni dɔlɔ fana minɛ mɔgɔ bɛ manamanakan min fɔ dɔlɔmina ma k'i jama jama k'a fɔ k'o dun ye dɔlɔmina dɔ ɛ ala IBK a f'u ye ko a dabila ɲɔgɔn buruja man ɲi o tuma la papiye filanan dɔ fana nana d'an ma ko ko eh, so bonal fana bana taa eh, eh, gɛrɛbu la k'olu bana fana olu b'a fɛ ka taa gɛrɛbu ilimite la e guvɛrɛnɛman kana sɔn kelen ma ni senin da ni so bonal taara gɛrɛbu la o y'an ta cɛnlen o ye guvɛrɛnɛman ta cɛnlen bɔgɔ bɔgɔ bɔgɔ bɔgɔ bɔgɔ wari bɛɛ dunna k'a ban wari min ye yuruguyurugu la k'o ta ka taga o don so rɔ ni ala na sotala le ala minɛ ka taa gɛrɛbuw la o so na ta tugun so na ta tugun wari min bɛ yuruguyurugu u bɛ taa don ko wɛrɛ la dɛ ɔrɔ ni so dun taara a kɛra cogo o cogo wari min bɛ i munumunu de ko kana don jama rɔ wari min bɛ détourné k'a bɔ faso kun n'ale ma fɛɛrɛ kɛ ka na n'a ye sow ta sira la a ka gɛlɛ dɛ sow bonda ta tu ko k'olu bɛ taa gɛrɛw la n'u taara gɛrɛw la ko b'a la ko u kɔrɔ u bɛ kɔrɔma tigɛ cogo min u bɛ kɔrɔma tigɛ wajulilali fɛ ten ko silamɛw b'olu kɔrɔma tigɛ ko min mana wuli ko ko sow ta haramu ye min mana ko ko sow ta haramu ye ɔ k'u ɲɛ bɛ sungurunba sow la u ɲɛ bɛ kow la u ɲɛ bɛ yuruguyurugukɛlaw la k'u dɛsɛlen ka fɔ fɛn fɔ o la ko u b'a fɔ ale ma ko so ko olu bɛ sow ta k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ i bɛ ka i tile n'i ma fɛɛrɛ kɛ ka kuma o fana la aa mɔgɔ tɔɲɔra sa dɛ mɔgɔ tɔɲɔra epi k'o fana k'i cɛ ka bɔ yen ko PMU mɔgɔw k'u bɛ mɔgɔ namara kojugu ko n'i ye ordre wari ye ka na désordre wari ye ka na eh, couplé placé wari ye han k'i i ni bɛ tɔɔrɔ kuwa ko a gɛlɛyara fo ka damatɛmɛ k'u b'a fɛ ka taa n'u dun taara gouvernement na wari sɔrɔ da bɛɛ lajɛlen santrelen ko kelen ko fila pe le kan mali kɔnɔ so bɛ yen ani duwani n'ale ma fɛɛrɛ k'o la ma ɲantali la dɛ an kɔni ta ye fɔli ye o tuma la o nana fɔ an ye arajoya foyi la ne le bilalen ko k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna aw ka hakili to ko n'an ma janto ko a bɛ gɛlɛya sobonna ko k'ale bɛ taa gɛrɛbu la o yɛrɛ fana k'i cɛ ka bɔ min yɛrɛ y'a tɔ bɛɛ gɛlɛya ye han ɛɛ eh, papiye dɔ wɛrɛ fana nana d'an ma 2019 la kɔ ko ɛɛ ɛɛ reparatɛriw moto baarala ni ɛɛ eh, eh, nɛgɛso baarala ni ɛɛ fɛnkɛ ninnu a na mɔ kuwa ko reparatɛriw fana k'u bɛ taa ɛ ala ko reparatɛriw k'u bɛ taa gɛrɛ la ko k'olu tɔɲɔlen bɛ ala kosɔn k'olu tɔɲɔlen epi ko guvɛrɛnɛman b'a fɔ ka a lamina ko mɔgɔ min bɛ moto bori k'a lapan ka bori a kɔfɛla wuu k'olu k'o dabila n'olu y'o dabila moto bɛ tiɲɛ wa o tuma la an tɛ demokarasi la wa liberté tɛ bɛɛ bolo wa ni gouvernement y'o kɛ k'a fɔ ko u ka ko nɛgɛso moto tɛ bori a kɔsen kan o tɛ bɛn fo moto ni moto bɔra kɔsi kan n'a kɛra bɛ fɛn ye k'a tiɲɛ n'a taara di ereparatɛri ma ereparatɛri b'o sɔrɔ o fana b'u dahirimɛ ni sɔrɔ mun na IBK bɛ a laminɛ k'a fɔ k'a bɛ o fana o sariya sigi ko ka olu dahirimɛ ni tigɛ k'olu fana bɛ taa gɛrɛbu la deux mille dix a ma dɔ wɛrɛ kɔni dɔn k'u pɛrɛnnen don k'u bɛ taa deux mille dix-neuf gɛrɛbu la ɛɛ nin ko nin sa woyi ko ala i m'a dɔn k'a ko a ko kɛra woyi koba de ye n'a ma n'a ma n'a ma n'a ma fɛɛrɛ kɛ k'a fɔ ereparatɛri ye k'o fana deli aw ka kuma ɲɔgɔnya n'a fɔra k'a fɔ ko olu fana ka taa gɛrɛwu la a ko bɛ gɛlɛya dɛ mɔgɔ caman bɛ yen bi bi nɔ mobili mobili t'o bolo dɛ mɔgɔ caman bɛ yen bi o tɛ se ka sotarama ta dɛ mɔgɔ caman bɛ yen bi olu tɛ se ka takisi ta dɛ ɛ ala na e IBK fɛɛrɛ kɛ n'i ma dɔ fɔ o fana la a ko bɛ gɛlɛya dɛ o fana k'olu bɛ taa gɛrɛbu la nin ko n'an m'a ko ɲɛɲini jiɲɛma lɔri la IBK i tele goyara le sa minɛ tiɲɛ tiɲɛ la na n'i ma fɛɛrɛ kɛ na a tɛ ɲɛnabɔ dɛ an ni tɔɔrɔla an kɔnɔ yɛrɛ le n'a fɔra ko ko olu fana ka taa gɛrɛbu la ka ye a papiye dɔ fana nana d'a ma ko a tɔ yɛrɛ tɔ bɛɛ de ɲɛna ko Ɛɛ a- ala ko ma- ma- maneburu fana ko k'olu maneburu ɛ mansɔn mansɔn minnu bɛ sojɔ la dɛ olu olu- mɔgɔ min bɛ olu dɛmɛ sojɔ la masɔn masɔn na maneburu maneburu ko k'olu bɛ taa gɛrɛwu la ko parce que ko IBK tele goyara pɔɔ k'a goyara mun na sojɔla ta la bɛɛ lajɛlen na ka fiɲɛ n'i bɛna sojɔ daminɛ a bɛ na ni siman ye u bɛ na ni bɛlɛ ye u bɛ na ni cɛncɛn ye u bɛ na ni nɛgɛ ye u bɛ na ni fɛn min ye sojɔlaw yɛrɛ de bɛ na i sigi k'i i panparan paa siman bɔrɔ min fana bɛ yen a bɛ ɲa o fana ma ko o ko f'olu k'u ta yɔrɔ dɔn nɛgɛ don yɔrɔ k'olu k'o dɔn siman don yɔrɔ k'olu k'o dɔn siman siman papiye gansan ko f'olu k'o don yɔrɔ dɔn o tuma na mun don k'olu fɔ ko olu fana bɛ taa gɛrɛwu la ɛ ala IBK i ka wuli ka kankari tigɛ sojɔla nin ɲali ka ka fara sa alu kana taa santiye la sa u bɛ taa santiye la ka taa mun ɲini u k'a kɛ ala n'a kira kosɔn u ka bɔ u kana taa santiye la n'u taara santiye la sa a tɛ ɲɛnabɔ bɔn olu fana b'u dahirimɛ ni ɲini na sa mɔgɔ kana fɔ k'i wo bɛɛ lajɛlen jateminɛ n'olu fana wara gɛrɛwu la sisan maneburu tɛna sɔrɔ sojɔ bɛ dabila a ko bɛ gɛlɛya i e le tɔgɔ bɛna tiɲɛ IBK wuli k'a f'u ɲɛna ko sojɔlalu ka to so u ka tagali dabila sojɔyɔrɔ la o tuma la a ko kuma kuma caman b'a kɔnɔ ko ee maneburu ye kuma kuma kolon caman fɔ koyi nka an b'a kisɛba kisɛ kumabaw de fɔ dɔrɔn ee ko dɔw fana ko k'u bɛ taa grève la n'o ye mɔgɔ min bɛ mana mun jɔn na ko mɔgɔ min bɛ so garidi la wala verger ninnu wala forokɔnɔla forokɔnɔ gardien forokɔnɔ gardien forokɔnɔ gardien k'olu ko k'olu bɛ taa grève la ɛɛ k'u bɛ taa grève la mun ya jaa aa ko dɔ bɛ yen ko ko dogoni dɔ bɛ yen ko n'olu ko n'u bɛ taa ko n'u m'a fɔ ko ni dɔ ka fara olu sara kan n'o tɛ ko ko min bɛ kɛ foro ninnu kɔnɔ n'olu m'a fɔ k'u ma ɲa mɔgɔ den ko mɔgɔ caman b'a fɔ k'u bɛ taa mission na dɛ mɔgɔ caman b'a fɔ k'a bɛ k'u bɛ séminaire la dɛ k'u tɛ séminaire la dɛ u b'u ka foro kɔnɔ n'u ka sunkuruw de ye donc maintenant ni ni olu bɛ taa ni dɔ ma fara olu sara kan walahi olu bɛ taa grève la ou bien ka moto kelen kelen san ka d'u ma n'o tɛ olu bɛ taa grève la k'olu fana bɛ taa o tuma la un IBK u ko ko a bɛɛ ele ye k'ele nɔ y'a bɛɛ ye ko donc fɛɛrɛ kɛ k'a fɔ eh, gardien mɔgɔ ninnu ye k'u ni kumaɲɔgɔnya u kana taa grève la n'u taara grève la a ɲɔgɔn lebu ne bɛ siran ne baɲango bɛ siran walahi ko n'u ma taga ko n'u ma taa grève la k'i ka k'i ka nin la u kɔrɔ o gardienw fana ko k'olu bɛ taa de grève la wala ko ko dɔ bɛ ka kɛ foro kɔnɔ sisan ale tɛ sɔn ma et puis ko n'u n'u n'u sunkuru taara ko n'olu olu bɛ te wuli ka d'u ma u bɛ dibisogo ɲini k'u sigilen to u bɛ ala minɛ fana u wulitɔla dibisogo tɔnin min bɛ to u b'o di olu la wulu ma olu tɛ fɛn sɔrɔ ko est-ce que o ka kan o tuma tiɲɛ cɛla du man kan IBK wuli i ka taa f'u ye u ka manamana ko dabila o tɛ bɛn n'u ma ɲa n'u ni muso kɔni nana foro kɔnɔ ka na gardien sɔrɔ yen ala kama kira kama u ka sogo dɔɔni di olu ma hali ni wulu sɔnna sa u k'u hakili to olu kɔ y'a mɛn dɛ olu ko ko muso muso muso tuma dɔ muso gɛman bɛ taa muso finman bɛ taa muso kɛɲin bɛ taa muso belebeleba bɛ taa muso misɛnmanin bɛ taa muso surunmanin bɛ taa muso sen kelen bɛ taa muso sen fila bɛ taa muso ɲɛ kelen yɛrɛ bɛ taa k'a bɛɛ bɛ taa foro kɔnɔ k'u bɛ taa grève la he forotigiw hali fɛɛrɛ kɛ aw ka dɔ fara ninnu sara kan joona n'o tɛ sani ka taa kɛ kɛ ɲɔgɔn malo ye ɔ ɛ ou bien IBK ka forotigi bɛɛ wele k'a f'u ɲɛna a ou bien n'ale ma sɔn ka bɔ ne ne baɲango kɔni b'a ci fɔ ne la sira den kelen si t'a la ne b'a ci fɔ mun na an bɛ yɔrɔ min na bi bi nɔ y'a ye hali ne yɛrɛ bɛ arajo yafoyi kɔnɔ a bɛna ni kuran tigɛla ne yɛrɛ la ne la foyi ne yɛrɛ fana laban bɛ taa grève la parce que ne bɛ taa grève la parce que ne bɛ kuma nin na foyi tɛ dila ne ma ne bɛ nin bɔ ne bɛ nin fana la sisan dɔrɔmɛ kelen tɛ dila ne fana ma a bɛɛ ɲango dugukolo nin kan ne fana bɛ nin na tan sisan mɔgɔ sigilen na fu falaki foyi tɛ dilan ne fana ma na bon ni nin ko nin fana ko wɛrɛ b'a jukɔrɔ min fana tɛ kelen ye dɛ hee k'o kɛ gana nin ko k'o bɛ taa gɛrɛbu la yaa kɛ gana kana taa gɛrɛbu la dɛ a bɛ ni ala tala tɛ ni kɛ gana taara gɛrɛbu la a ko tɛ diya ko k'olu bɛ taa gɛrɛbu la k'u bɛɛ kan ka min kɛ sisan ko n'olu bɔra ni muso ye han ka taga hali eh, aseyi demili la eh, eh, minuit wagati ko n'u taara aseyi yɔrɔ yɔrɔ quoi u mana taa yɔrɔ yɔrɔ wala hôtel da gɛlɛyalen ye olu b'i den ka taa aseyi demili la n'olu taara ka taa hali jɔ ka baro kɛ ko i bɛ k'a bɛ ala mina ka mɔgɔw bila ka taga olu olu mina aseyi demili la espasi la yen han bada kɛrɛfɛ u bɛ t'u mina yen a o tuma la ni muso t'ale bolo ale b'a kɛ cogo jumɛn olu b'u ta kɛ o ye wa o tuma o tuma demokarasi tɛ wa o tuma la ni kɛ gana nin ko ko o bɛ taa gɛrɛbu la k'u fana bɛ taa gɛrɛbu la gɛrɛbu gɛrɛbu min don ko gɛrɛbu ilimite ah attention bada n'u dun taara gɛrɛbu ilimite la o fana ta ko wɛrɛ ye dɛ kɛ gana ba dɛsɛlen ka taa ka sunkuru tigɛ olu ka taa gɛrɛbu la k'u tɛ sunkuru tigɛ tugun u t'a la foyi tun n jaga sere o tuma la i bɛ ka wuli kɛ gana murutitɔ fo o ye murutitɔ fɛlɛ dɛ donc o tuma la sani ka to a ka se fana ka wuli wala nin mana damina sisan jamana kɔnɔ a tɛ bɛn dɛ ali ko ko e le dun nɔ ye ko parce que e le bɛ polisiw bila ka t'olu minɛ k'ele bɛ paturuyi paturuyi kɛ k'olu minɛ ko o tuma la olu tɛ sɔn a ma o tuma mɔgɔ caman hôtel b'a minisiri bɛɛ bolo hôtel b'a directeur bɛɛ bolo o tuma hôtel t'ale de bolo olu bɛ taa sigi bada kɛrɛfɛ min ye ka fɛn kɛ ka ɲɔgɔn ma mara a mana k'o sɔrɔ o tuma la an b'an si k'o la wa o tuma jamana bɛ dilan nin kan o tuma mɔgɔ kelen de taara jamana yan ko olu o fana bɛ taa gɛrɛbu la aa o tuma la o nana da man cogo la tan bon min yɛrɛ y'a to yɛrɛ gɛlɛya min ye ne yɛrɛ kɔnɔnafili ko la ko kelen kɔni kɛra o ma bɛn ne ma fɛsi ee papiye min nana di ma nɛ nin papiye ka gɛlɛn fo ka fo ka damatɛmɛ ko ko sunkuruba b'a fɛ ka taa gɛrɛbu la u subahanalayi o y'a ko bɛɛ dɔ tiɲalen de ye fɛtɛfɛtɛ ko bala ko i bɛ ka tile nin goyara bɛ ka ka guwa wolo la le pɔɔ aa ne ko n ko a ko gɛlɛyara n ko eh, o tuma la mun mun fana ni mun kɛ k'olu bɛ taa gɛrɛbu la kun ni kun ni jɔnjɔn de b'a la ala y'a lɔn kira y'a lɔn wari tɛ sɔrɔ baara tɛ sɔrɔ jagofɛn tɛ san foyi foyi tɛ kɛ olu ye muso de ye o dun ye muso dawulama le ye nafolo sɛ se b'u ye u ka bon u tɛgɛcogo ka ɲi u kɔnsɔn olu bɛ ka u bɛɛ taala sunkurubaya la mɔgɔ fa tɛ olu ye mɔgɔ ba tɛ olu ye o tuma la olu ta y'u yɛrɛ de ye ɔ ko ni olu taara fana olu bɛ taa hôtel min na non seulement o hôtel tigi ɲɛ bɛ olu la u bɛ olu sunkurutigɛ fu mais hôtel tigi fɛnɛ bɛ ala mina ka olu bɛ mɔgɔ min wele ka na n'olu la mɔgɔw bɛna la kiliyan bɛna ko u bɛ u da gɛlɛya ko hôtel bɛɛ da yɛlɛmara hôtel bɛɛ tu u da yɛlɛma ko hôtel tun ye ko malo ko kɛmɛ naani ko ventilo kɛmɛ naani ye climatiseur ye kɛmɛ wɔɔrɔ ye k'u y'a yɛlɛma ko ventilo k'o kɛra kɛmɛ wɔɔrɔ ye ko climatiseur kɛra kɛmɛ kɛmɛ seegin ye a o tuma la o a bɔ ko o tuma la gɛlɛya dun bɛ wari tɛ tunun na wari tɛ sɔrɔ a gɛlɛyara yuruguyurugu ko bɛ taa ka gɛlɛya fo ka dama tɛmɛ olu ka kiliyan dɔgɔyara fo ka dama tɛmɛ o tuma olu bɛ taa gɛrɛfu la a diyara mɔgɔ ye u bɛ taa gɛrɛfu la o ma diya mɔgɔ ye u bɛ taa gɛrɛfu la u bɛ taa gɛrɛfu min fana la gɛrɛfu ilimite ne kɔni b'a ɲini IBK fɛ ka sunkuruba de wele ka kankaritigi u y'a ka a k'u deli ala kama kira kama walahi ni sunkuruba tagara gɛrɛfu la ni sunkuruba tagara gɛrɛfu la nin cogo la tan ka an to nin posisɔn na a tɛ ɲa dɛ a tɛ bɛn dɛ a bɛnya si t'a la dɛ mun na n b'a fɔ ni mirinna t'a dɔ le ni sunguruba taara gɛrɛwu la k'i ban gɛrɛwu ilimite n'olu ma sɔrɔ u ka kiliyanw fɛ kiliyanw bɛ an musow de turunnen mɔgɔ min bɛ fariya ka taa trois heures e, e, e, climatisé de kɛmɛ seegin ka taa ɛri saba ɛri naani ta muso muso ka transport aller retour waa kelen ani kɛmɛ fila et puis fana o fana k'i cɛ ka bɔ yen o k'i cɛ ka bɔ yen n'a n'a a bɛ taa muso bila sa a bɛ waa fila d'o ma o bɛɛ lajɛlen faralen don a dɔgɔyalenba waa naani ye aa o dila a muso ma o u ta an fana kelen kɛ kɛnɛ na ala kama kira kama an b'a fɔ IBK ye bala ko ko IBK le nɔ nin bɛɛ ye ko IBK banni ko ka ko nɔgɔya ko ko bɛɛ gɛlɛyalen don kɛrɛtɛtɛ ko nafolo tɛ yɛlɛ foyi ko fɛn bɛɛ gɛlɛyara o tuma la olu ka olu ka fana ka baara olu fana dahirimɛ le donc n'i donna olu ni na dahirimɛ tɛ olu b'i ni ala to u sɔn o sɔnjalen bɛ o sɔnjalen se k'olu bɛ taa gɛrɛfu la e gɛrɛfu illimité ne ko n ko subahanalayi IBK fɛɛrɛ kɛ i ka wuli i ka i la mɔgɔw ɲini ka t'a f'u ye u ka na i k'a f'u ye u ka fɛɛrɛ kɛ ka delili kɛ otɛlitigiw ye u ka fɛn jigin n'o tɛ anw min filɛ nin ye ɛ ala ni kira ne baɲanko min filɛ muso min ye ne bolo a bɛ ni ka muso ba kelen bɔ mɛ a b'a bɛɛ bɔsi n na aw b'a bɛɛ bɔsi n na kamalenbaw b'a bɛɛ bɔsi n na parce que fɛn tɛ ne bolo y'a mɛn dɛ ne bɛ taa ne y'olu bɛɛ furu ɲangoya de la donc n'i ma fɛɛrɛ kɛ n mako bɛ sa ɔ bɛɛ dun nin ka ko n b'i deli ala kama kira kama n'i ma fɛɛrɛ kɛ nin na an kɔnɔ o filila dɛ taabolo t'an na tugun nabolo t'an na tugun o tuma i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ n'i ma nin kɛ ne da tɛ min dɔ n da to kelen na tiɲɛ dɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i k'o kɛ haa ah a yɛrɛ tɔ bɛ a tɔ bɛ a tɔ bɛ a tɔ a tɔ a tɔ nɔ na i kɔ dɔ fana na papiye nana di an ma yan k'olu fana fana b'a fɛ ka taa gɛrɛfu ilimite la walahi ko parce que IBK tile goyara pɔ ko ni IBK ma nin ɲɛnabɔ k'u u taatɔ le gɛrɛfu la nin de ye u mako tɛ foyi la tugun n'IBK k'a ɲɛnabɔ a k'a ɲɛnabɔ n'a t'a ɲɛnabɔ a k'a to yen olu ye jɔni ye

nin ye mun ko ye a y'an tɔɔrɔ a dun taa bo ta a dun taa bo ta u bɛ mankan kɛ ka mankan kɛ ka mankan kɛ ko mɔgɔ bɛ ko ko bosuma ye est ce que olu bɛ se ka bo bo bo bo bosuma bosuma bali hmm? olu bɛ se ka bosuma bali wa o tuma na n'o de don olu bɛ ala minɛ ka bosuma dabila a b'o bɛɛ ka bɔ kɛnɛ ma k'a bɛɛ jansi olu la sira den kelen sida ee ali fɛɛrɛ k'ale ka bɔ bosuma bosuma n'ale dali dɛ ne yɛrɛ bɛ ne ne b'o lɔn ne yɛrɛ bɛ taa dali la o rɔ i bɛ ko IBK i la ko gɛlɛyara ko i tile goyara a pɔ ko bala ko tiɲɛ tiɲɛ la mɔgɔ ko olu ko ko bosuma o tɔɔrɔ k'olu dun bɛ bo sama cogo di o tuma ale bɛ se k'i bolo biri bosuma da la ka ka o sama wa et puis fana ko ko kelen fana ba dɔ don ko min yɛrɛ y'a to k'olu yɛrɛ b'a fɛ ka muruti yɛrɛ dɛ ko kusi ko musow de bɛ ala minɛ ka denmisɛnnin na kusi dɛ ko o de kɛlen ka ɲɛgɛn nin fa olu ka tiyo bɛɛ gerennen de don kusi bolo ko ka kusi sama ka bɔ musow la denw na ten sa ko n'u ma kusi sama ka bɔ denw na k'a kɛ gɛlɛ ko kusi de kɛlen ka ɲɛgɛn bɛɛ fa o de dɔrɔn ko bosuma dɔrɔn ye ni ne ko fana ko kusi ko IBK le nɔ nin bɛɛ ye bala ko ni IBK tuma nin na na ko parce que kabini IBK nana ko kusi cayara denw na kabini IBK nana bosuma cayara bosuma fana barika bonyara o tuma la IBK fɛɛrɛ kɛ i k'a fɔ sipirɔsi mɔgɔw ni ye ka ka ese ka population fana sensibiliser k'a f'u ye tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ u ka deodorant camanba ɲini k'o kɛ ka ɲɛgɛnw pɔnpɛ u ka fɛɛrɛ kɛ fana kusiko min filɛ nin ye ka dɔ bɔ kusi kusi kusi don na denw na ko bala k'a bɛ ɲɛgɛn geren nin fana kana gɛrɛfu ilimite la nalawara gɛrɛfu la ko bɛ gɛlɛya ɛ aw bɛ deli ala kama kira kama nin fana kana taa a aw ko k'a fɔ k'u pɛrɛnnen don k'olu b'a fɛ ka taa demidi olu ma nin bɛ nin bɛɛ nin bɛɛ lɔgɔlalen demidi disine fila y'a ye y'a ye manamana ko tɛ ko ye demidi disine bɛna diya yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ parce que tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ ni mɔgɔ fɔtɔ ma ban a tɛ ɲɛnabɔ f'olu ka ban ne y'a mɛn dɛ

hali hali ni cɛta on s'en fout parce que an bɛ démocratie tele de la an bɛ gɛrɛbu bɛɛ kɛ le gɛrɛbu ye an ka constitution de y'a fɔ k'an ka gɛrɛbu kɛ ko gɛrɛbu bɛna dɛmɛ i k'a kɛ n'a diyara i ka taa baara yɔrɔ n'a ma diya k'a to yen et puis n'i bɛ taa baara yɔrɔ ye waati min n'a wari ma di k'i ban baara ma o de dun fana don ah o de tiɲɛ ye dɛ o tuma la minnu bɛ taa gɛrɛbu la o ye ekɔlidenw ye ekɔlidenw ye mun fɔ u ma kilasi ko fɔ dɛ u ma mɛtiri ko fɔ dɛ u ma kaye ko fɔ dɛ u ko le k'u y'a mɛn ko gouvernement b'a fɛ ka telefɔni interdit ekɔli la gouvernement k'a fɔ k'a bɛ tablɛti di ekɔlidenw ma ka ban fana k'a fɔ k'a bɛna telefɔni interdit ekɔli la k'a la kun jɔn kan n'o kɛra naloma ekɔli ko tuwa kun dugu kɔnɔ k'a fɔ a ɲamɔgɔden waati fɔlɔ ye ko i bɛ ka o tuma la o i bɛ ka ko ye mun ye dɛ ko i bɛ ka ye mun ye an ɲɛ la a mu olu fana murutilenba ye olu fana ko k'olu tɛ foyi la k'olu bɛ k'olu bɛ taa gɛrɛbu la le u ye kun min kun min fɔ o le filɛ nin ye kun fɔlɔ ye mun ye n y'a kɔnɔ k'a fɔ ko ko eh, ko telefɔni bɛ interdit parce que ko olu olu bɛ ala mina eh, eh, olu bɛ ɲɛnajɛ ni fɛnni min ye ka ko ko ko olu kana kana taa ni muru ye u kana taa ni marifa ye u kana taa ni foyi bere ye u kana taa ni foyi ye ɔn olu bɛ ala mina ka carte mémoire le ta k'o lafa porno la porno la kɛnimusoya ni fɛnw min b'o kɔnɔ ko camanba min b'o kɔnɔ olu b'olu yɔrɔ jɛ kɛnimusoya kɛcogo kɔrɔ gɛ ala yɛrɛ ma ko éducation sexuelle wa bon olu b'olu lajɛ ka porno lajɛ ka muso kɛnimusoya kɛcogo ni fɛnw lajɛ ka olu lajɛ k'u yɛrɛ yira ɲɔgɔn na k'o fɛn kɛ ɔn k'olu k'o dabila ɛ o tuma la liberté tɛ yen i bɛ sen jɔ an ka liberté o bala ni i bɛ ka tile yɛrɛ minɛ ka bɛ ka goya olu ye bɛɛ k'a minɛ ka nege bɔ olu la saraki ko bala ko yoo ko olu olu ɲɛnajɛ fɛn olu bɛ olu b'u ɲɛnajɛ la e e ko ko a ta tɛ dabila bi a tɛ dabila sini na o nana sɔnna ma k'u fana bɛ taa gɛrɛfu illimitée la tant que a ma fɔ olu ye ko o tuma la ali carte mémoire lafa porno na sago na je bɛɛ lajɛlen ka taga k'o lajɛ ekɔli la n'o ma fɔ wala ekɔli tɛ ekɔli kɛ o mun ko daminɛlen olu bɛ se ka karan nin fɛn nin fɛn fasɔn ta kɔnɔ o tuma la olu bɛ taa gɛrɛbu la le gɛrɛbu illimitée k'a diyara mɔgɔ a ma diya mɔgɔ olu bɛ taa ɔn o tuma la i bɛ taa i tɛ wuli n'i ma wuli ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yala ko ele bɛ wuli a taala mɔgɔ wɛrɛ ko ale tɛ e y'i bɛ k'ale kun minisiri min yala yala i y'a ye minisiri bɛ minisiri t'i place la koyi e bɛ minisiri bila k'olu bɛ kuma i place la non non non k'olu bɛ décision non non non o t'a kɛ dɛ kabini kɛ e de b'a kɛ e de b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ e de y'a bɛɛ ye a diyara e la be a ma diya e la be a diyara i b'a ɲɛnabɔ a ma diya i b'a ɲɛnabɔ i ayi i sɔnna o ma i b'a ɲɛnabɔ i ma sɔn o ma i b'a ɲɛnabɔ i ye hali e ni hali ni e tɛ e de an na foyi den kelen t'a rɔ o bɛɛ lajɛlen sigilen de ma ahɔn wala an bɛ dugu an bɛ tile an bɛ dugu jamana min kɔnɔ e bɛ yan ka e tɛ e dɛsɛlen k'a faamuya e tɛ seli ka faamu an b'an ka taɲini bugu an b'an ka yɛrɛ an b'an ka taɲini bugu ni ɲɛngo baɲɛngo bugu ani an ka yɛrɛ labila bugu n ka an b'a bɛɛ lajɛlen ye an b'an n'an jamana min kan ye an b'o jamana le kan ban yɛrɛ ye bugu le don taɲini bugu le don baɲɛngo bugu le don ne ko k'e b'o kolu jɔ o tɛ bɛn dɛ ekɔliden tɔn u ka lapɔri n'o lajɛ n'u ma lajɛ n'u ma kɔnɔ la ɲɔgɔn na i ka mɔ ɲamɔgɔden waati bolo o tuma la fɛɛrɛ kɛ i ka nin ɲɛɲini kosɛbɛ ɔhɔn y'a ye ne yɛrɛ bɛ taa ne fana bɛ kɛ gɛrɛwu la bala mun na n fana ni sigilen filɛ na studio ya foyi kɔnɔ a filɛ eh, climatiseur tɛ yan foyi foyi tɛ yan mɔgɔ tɛna wari di ne ma mɔgɔ tɛ fɛn di la ne ma mɔgɔ mako tɛ n na foyi foyi nka n fana bɛ n ta nin fɔ dɛ n'alu nana min di yan ko n k'o fɔ e, e, e, arajo ya foyi la n b'o fɔ arajo ya foyi la b'o ka jɛ o tuma n'an bɔra yen fana subahanalahi ee ee ee ee an yɛrɛ a tɔ a tɔ a tɔ bɛ nɔɔni na o i bɛ kɛ kana sɔn o ka kɛ n sen dɛ subahanalahi kana sɔn o ka kɛ n sen n'o tɛ rébellion bɛ k'i la jamana kan ko chambre de passe mɔgɔlu ko k'u bɛna u ka k'u bɛna grève illimitée kɛ k'u bɛna grève illimitée kɛ ko mun na bawo la il paraît ko hôtel mɔgɔw ye dɔ fara u ka chambre sɔngɔ kan k'ale fana bɛ dɔ fara u ka chambre sɔngɔ k'o tuma la k'olu ye ɲamaden de y'a wolo o tuma la mɔgɔ kelen ta ye mali ye k'olu bɛ dɔ fara et puis o fana k'i cɛ ka bɔ yen han ee chambre passe mɔgɔ la plainte filanan ye mun ye ko mɔgɔ min bɛ taa yen sisan ko o bɛ mankan kɛ kojugu k'ale de y'a f'u ye ni ni muso donna so kɔnɔ k'i k'i makun k'olu bɛ kumakan min fɔ olu t'olu bɛ don kumakan min na ko bɔli fana b'o cogoya la k'o tɛ bɛn ko tuma la fɛn n'u tɛ nin makun olu b'a bɛɛ datugu aa o tuma la mun don han epi gɛrɛ min bɛ olu kan olu yɛrɛ b'a dɔn epi u ka u ka jateminɛ fana ha ni u donna so kɔnɔ n'u donna so kɔnɔ u ka jateminɛ u bɛ mun kɛ orobinɛ de bɛ olu bolo yen olu bɛ fɛɛrɛ kɛ n'u tilara u ka ko la tuma min na u b'i ko k'u jɛ ka bɔ n'u yɛrɛ y'a la o kɔni ça c'est normal ça mais u bɛ mun kɛ dɛ u b'i ko n'u y'u ko k'u jɛ tuma min na u b'a laminɛ ka orobinɛ dayɛlɛlen to ka taa n'u yɛrɛ ye ɛ mun mun nana n'o ye olu olu bɛ ji sara de olu la chambre bɛɛ cayalen ba kɛmɛ naani dɔrɔn n'a fɔra k'a fɔ ko k'i ka ji sɔngɔ bɔ ko fɛ o bɔ o tuma la i mana o farati ko kɛtɔla ye dɛ mɔgɔ si nɔ t'o ye i mana olu ye k'i ban ko kɛ mɔgɔ si nɔ t'o ye o i b'i ka la baara de ye i b'i ka le b'o façon kɛ ale b'a laminɛ ka mɔgɔ lamuru tun juguyara tan han o b'u tɔɲɔ a man d'u ye u ko k'o tuma la ko n'a bɛ taa o sira de fɛ olu fana bɛ taa grève illimitée la 2019 la a bɛɛ ka nɔɔni olu k'u yɛrɛ sɔrɔ n'ala sɔnna ma mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ n'a ka fɔ ko e bɛ taa e ni muso bɛ taa chambre an na wa yɔrɔ wɛrɛ a b'a kɛ bɔlɔn na nin sen in a b'a kɛ bɔlɔn na ɛ a y'a jija dɛ ala kama kira kama alu kana sɔn a chambre de passe ko ni mɔgɔ o chambre de passe mɔgɔ ninnu olu ka taa grève la n'u taara grève illimitée la wala a tɛ ɲɛnabɔ bon ala dɛ e e sigi ba don fɔlɔ teri tun bɛ muso wulu lele bɔlɔn na olu bɛ ale bɛ ale bɛ kɛ musoya la olu le bɔlɔn dɔ kɛ musoya la ni chambre de passe dun bila wara grève la sisan ko olu datugu ni ala na kɛ est ce que muso i bɛ kɛ ni muso i b'u ye i b'u ye kɛnɛkisɛ kɛ kan jɛnɛya la o tuma sani ka taa ka se a ma i bɛ ka wuli n'i sigilen don wuli k'i jɔ n'i jɔlen don i taama n'i tun bɛ taama la i boli n'i ma wuli ka dɛmɛ kɛ n'o tɛ ni chambre de passe datugunna dɛ o y'an bɛɛ mako salen ye a bɛɛ ta cara bɔbɔ bala mun na chambre de passe datugunni n'u mana an n'an muso lalen sɔrɔ ka mugu ci an na ka tɛmɛ n'an muso ye ka mɔɲa mɔgɔ den ma cogo la ala kama kira kama an b'i deli an bɛ jamana min kan hɛɛ ala n'a kira taɲini jamana de don dɛ baɲɛngo jamana de don dɛ y'a bayɛrɛ jamana de don dɛ an fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i ko o ɲɛɲini u ka fɛn in to yen u k'a to nin cogo la tan n'a tora nin cogo la a bɛ diya an ye n'a ma kɛ tan a tɛ ɲɛnabɔ dɛ o tuma la o ko ko dɔlu fana b'a fɛ ka taa grève la ɛ ala ni kira sa wuyi ko aa aa ɛɛ subahana diya ye ko ko sonw ko sonw b'a fɛ ka taa grève la ko sonw fana bɛ taa 2019 la grève la ɛɛ sonw les voleurs les voleurs sonw fana k'a fɔ k'olu bɛ taa grève illimitée la ja eh, ko mun na k'olu bɛ taa ko mun na k'olu bɛ taa n'olu ye sonyali kɛ u b'olu jeni n'olu ye sonyali kɛ u b'u minɛ ka t'u bila kaso la k'a sɔrɔ ka ko gouvernement mɔgɔ gouvernement mɔgɔ bɛɛ politiki mɔgɔ nin bɛɛ assemblée mɔgɔ bɛɛ douane mɔgɔ bɛɛ ko polisi mɔgɔ bɛɛ ani gendarme bɛɛ sonyali la k'olu si tɛ minɛ k'o bila o ka t'o bila kaso la k'olu tɛ jugé fɛn tɛ foyi ye foyi u bɛ sonyali la bɛɛ ɲɛna don o don olu yɛrɛ bɛ binkani kɛ sira kɛnɛkɛtɛ mɔgɔ ɲɛla yɛrɛ kɛnɛkɛtɛ kɛ ko foyi tɛ bɔ a la ko n'olu ye u jakaritanin kelen pe pe pe minɛ ten dɔrɔn c'est fini n'olu yera dɔrɔn n'u m'olu jeni u b'olu minɛ ka t'olu bila kaso la o tuma la k'olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa grève illimitée la parce que a i bɛ ka tele gɛlɛyara fo ka dama tɛmɛ o tuma la i bɛ ka eh, fɛɛrɛ kɛ mun na eh, an bɛ taa eh, kadena ni serrure ni fɛnw san k'i yɛrɛ latanga fɛn an bɛ t'olu san de n'an taara o san commerçant ma commerçant bɛ wari sɔrɔ n'u ye wariba sɔrɔ n'u ye wariba sɔrɔ u bɛna ka n'o da n'u ye wari sɔrɔ dɔrɔn u bɛna ka na wari di kana wari di ka ka lalu balo ka fɛn nka ni soni fana wara cogo la tɛ an yɛrɛ la ko sonyali tɛ kɛla foyi foyi tɛ kɛla olu la karina tɛ san tugun o la an mantankan fɛn tɛna san tugun an b'a yɛrɛ garidi fɛn o tɛna san tugun hali marifa yɛrɛ tɛna san tugun finalement a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya dɛ o tuma la soni fana la tagali gɛrɛbu la a gɛlɛyara o ye min fana fɔ nin ye fana tiɲɛ ye ɛɛ o tuma na minnu minɛlen ko ko min bɛ bila kaso la olu bɛ bila kaso la mɛ o bɛ olu de minɛ ka taa olu bila kaso la ka sɔrɔ mɔgɔ bɛ sonyali la fan bɛɛ ɲɛ mɔgɔ bɛ binkanni na fan bɛɛ ɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la ko fɛn tɛ fɔlɔ wuli o tuma la o fana bɛ taa gɛrɛwu min de la ko paseke IBK y'a gɛlɛya fo IBK wuli n'i ye wuli wuli n'i tɛ wuli a to yen o tuma a ko gɛlɛyara fo ka dama tɛmɛ olu fana ko k'olu bɛ taa gɛrɛwu la sani ka to ka taa gɛrɛwu la i tɛ wuli n'o tɛ a bɛ kosɔn bon kasan banda n'a dun kosɔn bon kasan banda a mɛnna cogo cogo a bɛ kindi kɛ na kindiya a mana kosɔnbon kasanba k'a kosɔnbon kasanba a ma den kosɔnbon kasanba dɛ n'a ma sɔn k'a den kosɔnbon kasanba dɔrɔn a bɛ kindi kɛ na kindiya n'a dun kindi kɛ na kindiyara dɔrɔn mali ko banna ala fo a soni kana taa gɛrɛwu la an b'a fɔ ala kama kira kama o kana taa gɛrɛwu la a wuli n'o tɛ commerçant bɛ bin o k'i cɛ ka ban an yɛrɛ tɛna fɛn san tugun k'an lakana ni lakana ma kɛ fɛn tɛna sɔrɔ san o bɛ gɛlɛya dɛ o tuma la hali n'ale soni wara gɛrɛwu la yala polisi yɛrɛ ta kun polisi ta kun tɛ zandaramu ta kun tɛ ko di ɔn sani ka taa ka se yen ma IBK jate wuli n'i bɛ wuli n'o tɛ soni b'a fɛ ka taa gɛrɛwu la dɛ aa ɔhɔn o tuma la mɔgɔ min b'a fɛ ka taa gɛrɛwu la n t'an bɛ la a ɲini ka ban dɛ n t'an bɛ min nana d'i ma a ɲini ka ban nka mɔgɔ min na sira mɔgɔ min bɛ sira min na ko kibaruya fɔ ala y'a ɲɛ fɔlɔ n'ale ma se a fɔlɔ n'an m'olu sɔrɔ fɔlɔ kurubalilakaw k'olu k'u fana k'u bɛ taa gɛrɛwu la ko parce que ko a fɔra k'olu ku tigɛ ta ka bɔ a la y'a ye wa bon ko ko ko ka ku bɔ a la ko parce que ko IBK fana y'a fɔ ko k'a to ku ko ka ku bɔ a la ko ka ku bɔ a la ko ka kɛ bali bali ye wa libali ko ka ku tigɛ ka bɔ a la ko ka kɛ libali ye ko parce que ko kurubali ka jan kojugu ko IBK ko ten ko a y'a mɛn de dɛ k'u b'a fɛ ka taa gɛrɛwu la bɔn ko kulubalilakaw fana fɔ bɔn kante kantelakaw fana k'olu bɛ taa gɛrɛwu la ko parce que ko a fɔra ko eh, eh, kantelaka fɛn fana ma k'a jɔyɔrɔ k'a ma a jotaro k'a bɛ kante k'a bɛ kante y'a ye bɔn kante k'ale k'olu y'o mɛn ko i ka u y'a mɛn de u ka kantelaka ka ko de a bɔn a ko gɛlɛyara bɔ a ko ka ca kuwa o tuma na sani ka taa ka se yen ma an ka ɲɔgɔn bilasira kosɛbɛ n'o tɛ kuma kibaruya caman fɔra an ye dɛ ka gɛrɛwu bɛɛ kan kan o tuma o de y'an bolo tɛrɛ bi k'a fɔ aw ɲɛna o tuma la an b'a ɲini mɔgɔw fɛ ee 2019 min natɔ filɛ nin ye a ka kan kɛnɛ ɲala nka a ka kɛ ala k'a namaraw caya ala k'a sonyaliw caya ala k'a manamanakow caya ala k'an turan kunduw kan ahɔn a a ɲangoya yɛrɛ ka barika ka bonya minɛ bala ni jamana ni ɲangoya ma kɛ yirali ko ni jamana tɛ se ka diya ni hasidiya tɛ jamana tɛ diya ni kafiriya yɛrɛ tɛ jamana tɛ diya ni bɛnbaliya tɛ jamana bɛ diya cogo jumɛn na han o tuma la an k'a bɛɛ wurukutu k'a kɛ ɲɔgɔn hali min filɛ nin ye an bɛ ka sira i bɛ ka sira baara dabila sa cɛ i ni sira baara ni sira sira baara bɛ mugu cɛ i bɛ sira dilan sisan i ye kulukɔrɔ sira dilan sisan a mɔgɔ fo ka cayara a mɔgɔ fo ka kana sira dilan sira to yen sira dilan dabila i ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila i ka fɛɛrɛ kɛ dɔrɔn an ka dumuni kɛ dɔrɔn a banna ni ne ye kan ka fɛn min kɛ ne a sira sira bɛɛ ka dilan a bɛɛ kan ka yɔrɔ tiɲɛ la si tɛ ka dilan y'a mɛn dɛ o tuma la an k'an sigi k'an n'o kɛ tan e ma sɔn ne ye ne tɛ sɔn e ye e ma sɔn i fa ye i tɛ sɔn i ba ye i ma sɔn i ba ye i tɛ sɔn i den ye i tɛ sɔn sigiɲɔgɔn ye i tɛ sɔn i baden ye i tɛ sɔn i balima ye o de tɛ a a tɛ to fa ta la a tɛ to ba ta la a tɛ to den ta la a tɛ to sigiɲɔgɔn ta la a tɛ to kabila ta la a tɛ to bulonda ta la a bɛɛ ka wurukutu k'a bɛɛ warankantan k'a bɛɛ nɔɔni k'a k'a la a ma ban o de banna yan yan n'o de don an ka taa u fɛ kudayi n'o tɛ gɛrɛwu min bɛ a ka ca mayigalakaw bɛɛ mayigalakaw bɛɛ ye gɛrɛwu la olu bɛna fana gɛrɛwu kɛ mayigalakaw fana bɛna gɛrɛwu kɛ o mayigaw ko k'olu bɛna gɛrɛwu kɛ han mayigaw ko k'olu bɛna gɛrɛwu kɛ ko parce que k'olu tun bɛ kɔrɔn fɛ de fɔlɔ ko mɛ ko olu b'a fɔ k'u bɛ na yan k'u kana yɛlɛma yan ko u y'a mɛn ibeka la ko mayigalaka bɛɛ bɛ to kɔrɔn fɛ i y'a ye sa o fana mɛnna de ko bɛɛ ibeka la nɔ o fana ye i y'a ye a ka ca quoi keyitalakaw yɛrɛ o yɛrɛ kɔ nali kɔni keyitalakaw fana ko fana gɛrɛwu la a ko non non non demi diɲɛ bɛna diya kɔni vive le mali vive le mali mali bɛna diya muru tututututu non c'est pas possible o de tun ye nin ye k'a fɔ aw ye an na studio kɔnɔ yan arajo ya foyi studio kɔnɔ banyangomi y'o ɲɛmɔgɔya la ɔhɔn malidenw ala b'a kɛ cogo min na dɛ bɛn man ɲi dɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma wa ka fara ɲɔgɔn kan wa ko ka maliba nin bɔ nɔgɔ la wa bɛɛ k'a wurukutu bɛɛ ka ban ɲɔgɔn ye mɔgɔ si kana sɔn si si kana la si la si kana si ye a banna o la an ka hɛrɛ ye ko de o de t'a hɛrɛma yɔrɔ ye wa an k'a ko ye ala k'an kelen kelen wuli